An n'a lamini n'a bolodugu mali kɔnɔ mali kɔ kan Buwa Jabatɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo waleɲuman dɔn hali an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ a bɛ jamana kunnafoni de kofɔ o don ha ka ni sɛbɛn sɛbɛnnikɛlaw ah. dabaji karamɔgɔ n'olu ma sɛgɛn ah. anw fana tɛna sɛgɛn lakali la fiyewu an n'a ɲini nɛgɛw kɛrɛfɛ fɛ jibi ah. a ka wuli ka jɔ kɛ joona min ye kunnafoni ye an ka dakolo walon o bɛ bɛn
jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
Karamɔgɔ Daba Tunkara ni maaw jɛra ka maa min kɛ ala ye ni jama y'a jira k'a fɔ k'u mago bɛ sanji la n'i dɛsɛra ka sanji d'u ma i jilaja i ka san fin kana sig'o la n bala cogo bɛ di Buwa Jabatɛ ne bɛ n bolo bɔ ka don a don bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Le Démocrate ani Le Forum ka nin sɛbɛnfura fila in k'u tɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn kunnafoni ka se ka yɛrɛkɛ Buwa Jabatɛ a ko n'i y'a ta min ye jamana kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita masakɛ a ka fanga kɛlen bɛ premier ministre dun ye premier ministre fɛn o fɛn nana fanga in y'o dun k'i da n'o ye tangala a ko awa wulikajɔw ani jateminɛw a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in bɛ yɔrɔ min bi i k'a dɔn a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten gɛlɛya in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɛn damadɔ ma naamu a ko min ye ayiwa Ibrahim Boubacar Keita ye premier ministre joli joli i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen gabɔra i k'a dɔn ayiwa min ye baara ɲɛdɔnbaliya ye wa yalima maa minnu tara olu de ma jigi fa wa yalima ayiwa maa minnu kan ka sugandi n'u bɛ baara kɛ yalima olu yɛrɛ de ma sɔrɔ wa a ko ɲininkali tun bɛ bɛn a ko min ye nin wulikajɔ in ye mm. a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten Ibrahim Boubacar Keita bɛ sigi fanga na don min san 2013 gɛlɛya minnu tun bɛ jamana kɔnɔ a dɔnnen don sabula mm. min ye kumaw ye ani fɛn minnu jirala a la a n'a yɛrɛ minnu lakali yanni a ka fanga daminɛ ah. nin bɛɛ lajɛlen dɔnna a fɛ a ko nka min ye san 2013 ka n'a bila bi la jamana ye kɔsegi bɛlɛ belebeleba da sabula ayiwa min ye gɛlɛya ye dɔ de bɛ fara a kan don o don jamana tilali mm. siga foyi kɔni t'o la bi i k'a dɔn o bɛ senna uh. jamana camancɛ bolo uh. gɛlɛya min bɛ lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ uh. hali an ka jamana yɛrɛ mandiya min tun b'a kan diɲɛ seleke naani kɔkana na uh. nin bɛɛ lajɛlen kɔni dɔgɔyara uh. a ko an b'an ko minɛ an bɛ taa an jami premier ministre wɔɔrɔ mm. a k'i k'a dɔn fanga kelen uh. o ka ca uh. hakaja n'i ye mali yɛrɛ ta k'a lajɛ nin ɲɔgɔn ma deli ka kɛ abada uh. a ko n'i ye mali ta k'a lajɛ bi a ko gɛlɛya min daminɛna san 2012 dɔ de bɛ fara a kan don o don fɛn tɛ bɔ a la o tuma nin ko in dun bɛ dankan jumɛn in na mandenkaw ka cɛbalen a ko don min a bɛna fanga na ee a ye kuma caman fɔ malidenw jigi sigira kosɛbɛ a ko jamana in tɛ kɛ ayiwa todun jamana ye k'a fɔ tominan de bɛ sigi i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'i bolo kari a la k'a ma ko gato mali tɛ gato ye a ko i k'a dɔn dɔnkilidala dɔ bɛ yen min ye denmisɛnninw nikanmaa dɔ bɛ yen i k'a dɔn o y'a jaabi o de ye master sumi master sumi ko ko gato tɛ bilen koyi mali kɔni kɛra i k'a dɔn relax yɛrɛ de ye sabula ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni b'i kɔngɔ fa nkami ni ni nisɔn ka di a ko n'i ye nin ko damadɔ ta k'a lajɛ min ye wulikajɔw ye min ye hakilina a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ min ye ibrahim bubakar keyita ka fanga a ko kɔsa in na ko in danga tun bɛ min na n'i ye fɔrɔmu tugu o la a ko o de ye sumayɛlɛ bube mayiga o taara ka kɛ premier ministre ye bubeyi nani premier ministre ya la avril kalo dɔ tile tan ni seegin i k'a dɔn awa min ye sumayɛlɛ bube mayiga i k'a dɔn ayiwa a y'a jira alamisa tɛmɛnen kɛ a y'a jira k'a fɔ ale bɔra ɔ bɔli in tɛ bɔli gansan ye koyi i k'a dɔn u y'a wajibi k'a sɛbɛkɔrɔ digi min ye malo ani lebu i k'a dɔn o de dalen tun don bube ye sabula depitew min ma deli ka kɛ mali kɔnɔ depitew ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan karisa ko man d'an ye an b'a fɛ a ka bɔ premier ministre ya la a k'o de tun na kɛ bube la a yɛrɛ sɔmina joona mm. sabula a ye su boli ka tile boli a y'a ye k'a fɔ ko in kɔni dilancogo foyi t'a la o tuma yann'a ka sigi malo kɔnɔ ka baara bila o de ka fisa a ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye mali i k'a dɔn a bɔ kɔsa in na jamana gɛlɛyara kosɛbɛ a ko gɛlɛya in damanda damanda mm. o de nana ko bube la bube yɛrɛ kɔni maaninfin yɛrɛ de kamanaganna bubeyi ka ko la mm. sabula i k'a dɔn premier ministre ka ko goya jamanadenw ye fo ka se nin yɔrɔ in ma nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye tiɲɛ don mali faama caman bɛ u ye gɛlɛya sɔrɔ ɔ maa damadɔ bɛ muruti ye fɛ damadɔ nka jamanaden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ karisa fɛ a ko a fɔlɔla bube la bube dun y'a ta damata ko jumɛn in kɛ mm. a ko nka n'i ye ko ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ ha ka ja ah. a tɛ da dosokɔrɔ la sonsoro cogo kɔ yeah. sabula bube ka nani ah. i k'a dɔn a bɛna don min premier ministre ya la a ye fɛn minnu fɛn minnu layidu ta ah. a n'a taara min fɔ assemblée nationale la uh-huh. i k'a dɔn a yɛrɛ ko k'a nakun ye min ye dɛ ah, ah. olu yɛrɛ de gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten k'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a ko jamana kalanko saa kalo tan ni fila gɛrɛvuw bɛ sen na baarakɛlaw bɛ girin na fan bɛɛ lajɛlen u ka nafoloko la lakanabaliya o kɔni bɔra kɔrɔn fɛ fo ka na jamana camancɛ bolo la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ arme kɔni o tilala jamana denw tilala hali sɛbɛnnikɛlaw ani kumakɛlaw bube tile la nin bɛɛ lajɛlen tilala fasiribaa ko a ko dama ko fana ma min ye bube ye a ka dabo kunaya a n'a tɛ kuma jɛlen fɔ maaw ye ah. o fana kɛra negebɔli ye a ko min ye ayiwa sumana kalapo i k'a dɔn ale ye sendikalisi kɔrɔ ye o kɔni ye kunbɛn dɔ kɛ o senfɛ o ye kuma caman fɔ a ko bube tile i k'a dɔn mali ma deli ka keleku sɔrɔ abada ka tɛmɛ bube tile kan maa kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔ hali muso kɔnɔmaw olu dajira tile kelen eh. ogosagu marisikalo tile mugan ni saba tɛmɛnen a ko nin kɛra bube tile la a bɛna taa ale dun ko k'a nana ka na lakana de kɛ a nana ka na jamana sabati tiɲɛ don vote minnu kɛra mm. i k'a dɔn vote ninnu kɛra kɛcogo min na ani ayiwa min y'a ni gwara dabaw bila ɲɔgɔn na o de ye olu kɔni ko a nana vote jagolo baasi min kɔni ibrim bubakari keyita ka se k'o sigi fanga na diyagoya la o bɛ se ka kɛ ɔ nka min kɔni ye bɛnbaliyaba ye ani gɛlɛyaba donna ani fanga gwara dabaw ni ɲɔgɔn cɛ ani politikitɔnw ni ɲɔgɔn cɛ hali politikitɔn min n'o bɛ fanga yɛrɛ la o fana laban nana ban bube la a ko yalima bube dun y'a damata ko jumɛn kɛ fasiribaa ko n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn kɛwale kɛwalew caman de dara ɲɔgɔn kan min ye bube nege bɔ malidenw na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye rpm ye u ka tɔnden caman de walankatara ni ka taa asma na a ko min kɛra o kɔni y'a ko goya olu fana ye fo k'a fɔ k'a to ten ɔ olu yɛrɛ ka depitew farala ɲɔgɔn kan sa min kɔni ye a motion de censure ko in ye o ka se ka boloda fasiriba ko bube ka kati gɛlɛya k'a fɔ n tɛ bɔ a la fo ka na se nin yɔrɔ in ma mm. fasiriba ko ko dɔ tun b'a kɔfɛ a ko k'a sababu kɛ fɛn caman ye mm. sabula labɛnba tun b'a yɛrɛ bolo san 2023 k'a fɔ ayiwa min ye ibrim bubakari keyita ye lɛni n'o ta kɔni dafara a yɛrɛ na y'an ka kɛ ka perezidan ɲini ɔ fasiribaa ko nin ko in kɔni gɛlɛyara a bolo mm. a ko sabula fanga ye fɛn dɔ ye n'i bolo b'a la i bɛ se ka labɛn caman kɛ dabali ni fɛɛrɛ caman bɛ yen o bɛ nɔgɔya i ma nka n'i bolo kɔni bɔr'a la k'i kɛ kɛrɛfɛmeri ye a ko i yɛlɛlen ye a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ɔ yalima bube ka miiri tun ye min ye k'a fɔ 2023 mm. n na fanga sɔrɔ a ko yɛrɛ kɔni o kɛra sogokan ye a ko malidenw b'u yɛrɛ ɲininka sa mm. min kɔni ye bube yɛrɛ ye i k'a dɔn a ka hadamadenya n'a ka maaya banbalen tun bɛ fɛn min kan o de kɔni ye maanifi yɛrɛ kamanagwan a ko k'a sababu kɛ min ye a kɔni bɔra a la ɔ a bɔra a la yɔrɔ min mm. o ma mɛn i k'a dɔn jamanakuntigi ye bolomada kɛ i k'a dɔn fulakɛ dɔ kan u k'a ma ko bubu sise bubu sise mm. ale de tun bɛ nafolo minisiriya kunna an bɛ don min na ko bi ah. ale de kɛra premier minisiri ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye sumeyilu bube mayiga ye i k'a dɔn yalima a ka nin dali i k'a dɔn ayiwa taali dakun kelen don wa ah. yalima a na segin ka na donda la wa ah. ɲininkali to min kɔni bɛ o nka siga kɔni tɛ min na min kɔni ye jateminɛ ye mali kɔnɔ yan n'i ye kow ta k'u lajɛ maa o maa n'i tun bɛ fanga yanga yanga la ah. n'i bɔra ka bin ten po a k'i k'a dɔn i ka wuli ka jɔ an'i ka ɲɛsɔrɔ bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ fɔrɔmu kɔnɔ a ka bi bɔli la soft karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ n tigɛ don fasirikɛba n'o ye dca ye a y'a jira k'a fɔ min ye bokari tereta karamɔgɔ daba tunkara k'a fɔra jigi kɔ bubɛyi i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la n'ale tun ye jamana gouvernement ɲɛmaa kɔrɔ ye ale ye a ka walanbila sɛbɛn kɛ kabini alamisadon awirilikalo tile tan ni seegin jamanakuntigi a ye docteur bubu sise sugandi docteur bubu sise an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tunkara malidenw sigilen bɛ ni k'a lajɛ ba hakilina mun bɛ malidenw na ale ni baara mun bilalen don k'a makɔnɔ o baara in a bɛna se ka hakilina jumɛn ta ni ka malidenw wasa cogo min na nka min ye fasirikɛba ye a ko ni misi y'i pan birilikɛla kunna i laban bɛ wele ko cɛ sonsorolen a ko maa min tun jigi bɛ a yɛrɛ kan n'o ye rpm jamanakuntigi ka tɔn o ɲɛmaaba ye o de ye e docteur bokari tereta ye bokari tereta kabini waati jan karamɔgɔ daba tunkara ale de kɔni tun bɛ wuli ka jɔ la mhm. ni k'a jira k'a fɔ sa ko ale fana ka waati sera mhm. diɲɛnatigɛ yɛrɛ ye waati ye mhm. n'a ma ye k'a fɔ ale ye rpm jamana masakɛ ka tɔn o ɲɛmaa ye mun de kelen na ale tɛ kɛ jamana premier ministre ye o tuma min ye tereta ye a y'o ntanan gosi fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka maaw sɔrɔ ka fara a yɛrɛ kan bubɛyi ale ka gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la o ŋaniya tun sirilen bɛ a fɛ an ka bulonba kɔnɔna la la bokari tereta ale de tun bɛ olu ɲɛ min ye bubɛyi yɛrɛ ka tɔn ye ka maa dɔ sɔrɔ ka fara kan ni ka tila ka taa bila wara dabaw la fasirikɛba ko ko cɛ tɛ muso tɛ maa min ye nin hakilina ta ni ka maaw fara ɲɔgɔn kan o de ye tereta ye tereta ko ni bubɛyi kɔni taara o tuma o ye ale ka dugu kɔni jɛlen ye siga kɔni tɛ min na jɛɲɔgɔnya ni teriyasira ni baarakɛɲɔgɔn b'ale ni jamanakuntigi cɛ a ko ale ka waati sera nka a tɛ min dɔn o de ye a ye baara min kɛ jamana minisiriya la ka tɛmɛ sabu jamanakuntigi tun ye minisiriso min d'a ma n'o ye développement rural ye karamɔgɔ daba tunkara ale ye minisiriso belebeleba ye miliyari kasabi caman caman o bɛ don yɔrɔ min na min ye bubɛyi ye i I min ye tereta ye karamɔgɔ daba tunkara o dannaya talen ni k'a da ale kan i b'a ye k'a fɔ a na kɛ ni ale bɔra ibk o jigiya kɔrɔ sabu a tɔgɔ yera ŋanamuŋanamu la n'o ye engrais frelaté ye ni ka don ni engrais jugu ye an ka jamana kɔnɔ ni ka sɛnɛkɛlaw k'u janfa ni ka tila ka malidenw janfa ni ka an ka dunfɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pɔsɔni ye ka di an ma maa min ye o jigitigɛ baara kɛ jamana la jamanakuntigi ko n'o ye ibk ye mun na i bɛ tila ka dannaya ta k'a d'o kan tuguni a baara ta min ye angɛrɛ frelaté in ye Bokari Tereta a ye miliyari kasabi min sɔrɔ a la karamɔgɔ daba tunkara a dagosi bonyana kosɛbɛ a ni maa caman de donna o janfa jugu n'o yuruguyurugu la min ye jamana ale juguya la IBK ko k'ale bɛ min ale bɛ makun nka a tɛ ɲinɛ maa min ye nin baara in ta k'i sɛgɛrɛ jamana kɔnɔna la karamɔgɔ daba tunkara mun de kɛlen do i bɛ tila ka segin i kɔ. ni ka tila ka danaya ta k'a don a kan janko jɔyɔrɔncinin tɛ n'o ye premier minisiriya jɔyɔrɔ ye a ko mangoya mangoya bɛ Tereta kan bi premier minisiriya ko la a yɛrɛ ka fɛn ɲininen don koyi sabu min ye a ye baara jugu min kɛ waati tɛmɛnenw la Ibrahim Boubacar Keita fo k'a ka fanga ban fasirikɛla ko abada Tereta kɔni nin y'a ka premier minisiriya bannen ye o tuma min ye Tereta ye n'a dun ma k'a fɔ k'ale jigi tun bɛ premier minisiriya kan o tuma Tereta ale ka kɛwale bɛna kɛ mun ye tuguni ani Ibrahim Boubacar Keita u ka jɛɲɔgɔnya la fasirikɛba ko mm. siga kɔni tɛ min na mm. Tereta tun kɛlen bɛ ka min nabɛn an ka bulonba kɔnɔna la mm-hmm. ni motion de censure tun ma taa ni bube ye mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara ko bɛɛ lajɛlen tun k'i sigi a kan koyi mm-hmm. u na u kunna tila ka wuli ni boloɲɛ kura ye mm. boloɲɛ kura min b'a to min ye jamana ye tile saba bɔɲɔgɔnko n'o ye 72 heures ye ka se ka jamana lonbolanba o lonbolanba ye o tun tɛ Ibrahim Boubacar Keita to yen koyi o tuma min ye IBK ye a ka fanga tun bɛna dafiri a na kɛ n'a yɛrɛ fana bɛ yeli kɛ ni ka fara bube kan u ye ni janfa ani ni baara minnu bolodara bube ale ka taali ko la o tuma bube kɔni a y'a ɲini sa a tɛna sɔn a ma ale na walan sɛmɛ kelen ye ne ka fanga di IBK ma bube ye walan sɛmɛ karamɔgɔ daba tunkara boloɲɛ ɲɛsin bube ma sa ko jamana premier minisiri kɔrɔ o tuma min ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise n'a dun ma k'a fɔ ko ale sugandira jamanakuntigi fɛ malidenw kɔni sigilen bɛ k'a lajɛ jigifa mm. ale ni hakililatigɛ o tuma ni an mago b'o la joona joona jamana ale kunkanko la mm-hmm. bubu sise a na se k'o ta ka malidenw sɛgɛrɛ wa a bɛ se a k'o ɲininkali to bi ahan eh, eh, eh, a bɛ se kɛ i tigɛlen b'a kan jɔni i tigɛlen b'o kuma kan bubu sise a ah.
ah, kan ka se dɛ a ah. tɛ se mun na karamɔgɔ ye kuma fila fɔ dɛ fɔlɔ kɛra a bɛ se yen filanan kɛra a kan ka se a kan ka se baara ma kɛ fɔlɔ o a kan ka se dɛ bubu sise man ka dɛsɛ nin na awɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ Le Soft kɔnɔ DCA ale ka sɛbɛnni don jabate an ti kɔrɔlen fɛ fo kura ala ka min ye bube mayiga kɔ hɛrɛ ala k'o suuru an kan an b'an bolo don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Le Hogon ani Info Matin an n'u kalanso ɲɔgɔn na ko di a ko cɛ min sigira i k'a dɔn ayiwa min ye premier minisiriya ye i k'a dɔn a kumana dɔgɔtɔrɔ bubu sise o don i k'a dɔn filajɛ don filajɛ i k'a dɔn ha ka ja ah. o don ko min ye primature ye ale de kɛra yen ɲɛmaa ye sa ɔ min ye kɔrɔlen ye i k'a dɔn e ni i ka papiyew cɛ ah. i ka sali tapiw i t'a to i kana ɲinɛ u kɔ i ka bɔlinin min i tun bɛ to ka kafe min a la ah. i k'a dɔn bube mayiga a bɛɛ lajɛlen cɛ i ka yan bila dɔgɔtɔrɔ bubu sise ale de bilalen i nɔ na wajibi don foroba baara n'i bɛ taa min bɛ bila i nɔ na o sɛbɛn minnu bɛ yen ani kuma minnu tun bɛ so kɔnɔ fɛn minnu dulonnen bɛ wajibi don i ka i k'a bɛɛ ɲɛfɔ ali a ko n'i taara primature la ɔn étage fɔlɔ yɛrɛ ɔhɔ i k'a dɔn ɲɔgɔnye in kɛra yen ali i k'a dɔn awa kuma min awa ni garde corps ni mobili min kun dilen bɛ bubɛyi ma ɔn u bɛɛ lajɛlen bɔra a nɔfɛ ka yɛlɛma bubu nɔfɛ ee ɛɛ ala han Ɛ fa- hakanga ɛɛ n ko ne delila ka nin ye siɲɛ kelen de ye Ɔn, ɔn. mali tele la ɔhɔ assemblée nationale la aha président min bɛ yen président bɔra président la kura min bilala a nɔ na garde corps fɛn o fɛn ni fɛn b'a nɔfɛ ani marifatigiw sinna ka bɔ a nɔfɛ ka yɛlɛma dɔ in nɔ a kelen sinna ka taa so ten awɔ a bɛ ten de koyi a man ɲi dɛ fa bɛ maloya ka don da fɛ ɛɛ maloya t'a la o maloya t'a la o maa de y'i sigi n'o y'i bɔ yen i bɛ bɔ yen koyi a ko ayiwa min ye nin ɲɔgɔnye in ye bubu sise awa filajɛ a kumana a ko a ko a bɛ barika da kɛ mm. a bɛ masa alahu taala fo ka sababu kɛ mun ye u bɛ kɛnɛ min kan nin tɛ kuma kɛnɛ ye a ko a na bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin ibrahim bubakari keyita ma o min ye danaya ta k'a da ale kan o tɛmɛnen kɔfɛ cɛ min taatɔ filɛ nin ye mm. n'o ye bubɛyi mayiga ye kalo tan ni wɔɔrɔ a bɛ minisiri a bɛ minisiriw ka ɲɛmaaya la ale na kɛ minisiri tɔw ka ciden ye u b'a fo k'a waleɲuman dɔn awa wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra i k'a dɔn gouvernement ani mali ɲɛtaa la ale bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u ma nka jamanakuntigi min ye danaya da ale fana kan a b'o fana waleɲuman dɔn ni ka barika da kɛ alahu taala ye a ko min ye faso baara ye i k'a dɔn don kelen ko tɛ tile kelen ko yɛrɛ tɛ i k'a dɔn maa kelen ko tɛ hakaja min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye o wajibiyalen don ale kan kosɛbɛ nka a bɛ kuma kelen fɔ kabini baara ma daminɛ ah. ale tɛ ciden ye mm. nabi ɲuman yɛrɛ tɛ eh? ale kɔni ye foroba baarakɛla de ye a b'i bila jamana ka hakɛ kɔnɔ jamanakuntigi ka hakɛ ah. ani gouvernement min n'o bɛna sigi ani malidenw bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ale b'i bila u ka bolo kan o tuma oh. min ye jamanadenw ye a bɛ weleweleda kɛ weleweleda in tɛ dɔwɛrɛ ye a talen bɛ ka bila baara min na mm. a bilalen don jamana ka baara de la wa a bɛ kɛ jamanadenw ye ɔ min kɔni ye jija ye mm. ani ladilikan ɲuman a b'o ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ se ka to gɛlɛya min bɛ jamana in kan bi i k'a dɔn a bɛ se ka duga cogo min na a danganiyalen don n'a ye wa a dalen don a la mm. k'a fɔ mali ka kelenya ani mali ka fara ɲɔgɔn kan jamanaden kelen kelen na fɛn o fɛn bɛ yen diinɛ ko t'a la politiki ko t'a la ale mago bɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma waasa ah. malidenw ka hami ye min ye a bɛ se ka nɔgɔya ale bolo cogo min na a ka baaraw kɛ a ko n'o bɔra yen min ye wulikajɔ wɛrɛ ye ah. ani taamasiyɛnw mm. i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɔni b'a jira k'a fɔ oh. jamana in bɛ danga min na gɛlɛya min bɛ a bɛ duga ale yɛrɛ dalen don a la fana ah. ɔ nka a tɛ taa maa bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ bubu sise fasiribaa ko ayiwa siga tɛ min na mm. bi yɛrɛ de ko don bi kɔni bamakɔ kafotigiw hmm. i k'a dɔn a nata bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin olu ma eh. o min ye wuladafɛla fana ye wuladan dɔfɛni politikitɔn minnu bɛ yan n'u k'a ma front pour la sauvegarde de la démocratie fsd ah. ani coalition des forces patriotiques min ye cofop hmm. i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ wele bil'u ma u na sigi ka ɲɔgɔn ye wulada in na ah. waasa hakilina u bɛ se ka falen falen cogo min sɛbɛnnikɛla wɛrɛ ko n'o ye oga ye mm. a ko dɔgɔtɔrɔ bubu sise a ko funankɛni don mm. mali premier ministre kura funankɛni don ah. i k'a dɔn min ye fa ye ah. o de ye ala ma hinɛna mahamadu sise ani kadija kadija baworo sise i k'a dɔn a fa ni ba ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye lɔkɔlikaramɔgɔ ye nin de ye kuma tiɲɛ ye ah. a kalanna fo k'a fɔ k'a to ten a ko nin premier ministre kura in a fa n'a ba i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye lakɔlikaramɔgɔ ye a yɛrɛ bangena bamakɔ yan san 1974 a y'a ka kalan fɔlɔ kɛ école mamadou konaté la ni ka laban école fondamentale ntomikɔrɔbugu i k'a dɔn a ye walandaw kɛ yen o bɔlen min ye dugumakalanw ye olu bɛna kuncɛ tuma min i k'a dɔn a kalanjanw nana daminɛ allemagne allemagne jamana na ani émirats arabes unis dɔgɔtɔrɔ bubu sise fasiribaa ko a ka université kalanw min ye clermont-ferrand n'o bɛ faransi jamana na i k'a dɔn ani centre d'études de recherche sur le développement international n'u k'a ma ko CERDI oh. ani université d'Auvergne oh. a labanna tuguni ka taa CERDI oh. min ye maîtrise ye en science économique ah. i k'a dɔn min ye DEA ye fana économie ani développement oh. a y'o jaso ah. san 2004 oh. min ye dɔgɔtɔrɔ Boubou Sise an ka premier ministre min ye doctorat ye mm. science économique université d'Aix Marseille yeah. i k'a dɔn a wulila k'i jɔ n'o fana ye dɔgɔtɔrɔ Boubou Cisse ah. ni kalan kɔni bɛ jamana in jɔ ah. kalan dan ale ta in ye ah. sabula a kalanna sa fo k'a kunkolo yɛrɛ giriya e m'a ye eh, kamalen premier ministre in man'i sigi kuma o kuma kunkolo de bɛ jɛngɛn n'a ye foyi t'a kɔnɔ kalan kɔ kunkolo giriyara o kojugu dɔgɔtɔrɔ Boubou Sise ah. a ko o ka bɔ a la min ye Banque mondiale ye Washington district oh. min ye États-Unis jamana ye oh. san 2005 ah. i k'a dɔn u ko min ma économie économiste hmm. chargé des opérations oh. san 2009 a labanna ka kɛ économiste principal ye hmm. chef de projet min ye division développement humanité i k'a dɔn a labanna ka kɛ conseiller sa min ye Banque mondiale yɛrɛ ɲɛmaaba ale tun b'o nagakɔrɔ ah. sabula a kun y'o ka a bɔ conseiller U ko min ma ayiwa dtiririsinina dilanban dugukuru dilanbank ja a labanana tuguni i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen kalan ani'o baaraw tɛmɛn kɔfɛ a weele o waati de la ka kɛ minisiriri ye minisiriri min n'u k'a ma mini delidsiri ed di mali o kɛra sɛ tanri kalo san denmisɛnninmi ye bubu sise a labanana min ye pzjɛɛden denla kuma inw ye pzjɛ denla kuma minnu bɛ talikɛ ka ɲɛ ha adamadenya sabatiw ma min ye kɛnɛko ye kalanko ani maanifiya yɛrɛ o bɛ jiri cogo min ni ka barika i k'a dɔn o bolofara min n'o bɛ Banque mondiale la n'a jabala bɛ Nigéria jamana na ani Niger a labanna k'olu ko ɲɛnabɔ wele bilala ma tuguni ministre yɛlɛma min kɛra san deux mille quatorze dɔgɔtɔrɔ bubu sise i k'a dɔn a kɛra ministre des mines fasiriba ko janvier kalo tile tan ni duuru san deux mille seize a nana wele sa min kɔni ye premier ministre ya ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise o y'a sɔrɔ ministre de l'économie et des finances a ko ni wari mara don ni jamana yiriwali don a ye nin kalan kɛ fo k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn sabula baara in ma daminɛ a fɛ mali kɔnɔ koyi mm. kabini Banque mondiale a ka bolofara farafin jamanaw na fo Banque mondiale yɛrɛ jabala la mm. dɔgɔtɔrɔ bubu sise a ye nin bɛɛ lajɛlen nɛnɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen salo ah. fasiriba ko dɛnɛ min dalen filɛ ka d'a kan ah. denmisɛnnin don funankɛni don wa dusuba b'a la jamana baara la mm. a ko awa muso kelen b'a fɛ min ye den fila ye ala y'o k'a gɛrijɛgɛ ye an bɛ don nin min na ko bi fɛn min ka d'a yɛrɛ ninkun ye kosɛbɛ ah. o de ye awa kalan ye ka sɛbɛnfuraw kalan ah. ani balɔntan ah. o de y'a nikanko ye ali nka nka nka fɛn kelen bɛ yen karamɔgɔ économiste hmm. aa économiste ka fanga a tɔgɔ duman tɛ maaw da dɛ mais diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mais c'est normal économiste kɔni tɛ fɛ k'a bolo bɔ wari de mais il a raison aw ko wari de ka cɛ ka d'a ma ten o tɛ kɛ bilen o wari tɛ di maa si ma bilen Maaw degelen bɛ fɛn min na a b'o dabila dɛ an ko jamana ka jɔ de ni jamana bɛ jɔ i ka projet b'i bolo walima i ka sugubolo ye lakika ye taarafa tan ni don a wari bɛ sara nka ŋanamu ŋanamu n'i nana n'o sira ye fubali kan an anw jɛlen de don p awa vive docteur bubu sise ha n b'a ko han ustaz ne b'a ko dɛ ayiwa i bolo don karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don le pays fasirikɛbaa n'o ye etienne fakaba sisoko mhm. kɛrɛnkɛrɛnna min ye berema gindo mhm. berema gindo karamɔgɔ daba tunkara a y'a yira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na docteur bubu sise mhm. min ye ale sugandira jamanakuntigi fɛ ni k'a kɛ gouvernement ɲɛmaa ye mhm. nka docteur bubu sise malidenw bɛ ka fɛn dɔ makɔnɔ n'o ye gouvernement de consensus ye karamɔgɔ daba tunkara damakɛle fanga an bɛɛ lajɛlen ka dɔɔni dɔɔni ye a kɔnɔna la mankanjugu ni gɛlɛyajugu bɛ jamana kɔnɔna la karamɔgɔ daba tunkara e politikimaaw ni bɛɛ lajɛlen ka maa yera bubu sise ale ka gouvernement kura in kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ o kɔni o bɛ se ka kɛ ŋɔni belebele bɔlen ye jamanakuntigi a ka baaraw la Fasirikɛla ko siga kɔni tɛ min na docteur Bubu Sise dala sumusumuni fɔlɔ minnu bolodara karamɔgɔ daba tunkara o de ye politikitɔn minnu bɛ yen n'o ye FSD ale ni COFOP karamɔgɔ daba tunkara o ɲɛmɔgɔw kɔni y'u kantigɛ da di k'a jira k'a fɔ olu ka da yɛlɛlen bɛ docteur Bubu Sise ye su mana diya tile mana diya a ka na u ka sigi u ka kuma u bɛ se k'u ka maa min ta k'o di o jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye gouvernement kɔnɔ u y'u da don o la. karamɔgɔ daba tunkara min ye eh, politigimaw mm. u ka ni jigisigi kuma min talen filɛ nin ye mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara ni nin waleyara a waleyacogo la uh-huh. maa bɛ se k'a fɔ sa don o don jɔrɔ kelen min bɛ an dusukun na jamana in bɛnbaliyako la mm-hmm. nin bɛna ni nɔgɔya belebeleba y'o la mm-hmm. dɔgɔtɔrɔ bubu sise a y'a daminɛ ka ban mm. i n'a fɔ i y'i da don a la cogo min na min ye bamakɔ tigiw ye a n'olu bɛ ɲɔgɔn ye olu ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔfɛ a nata dɔɔni dɔɔni karamɔgɔ daba tunkara mhm. maa minnu ye politikitɔnw ye u jabalabaw mhm. ni ka t'u la kuma ɲɔgɔnya mhm. o tuma u ka cɛden minnu kan ka di o cɛden in o tuma ale bɛna kɛ maa sugu min ye e da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen la a ko dɔktɔr bubu sise a ka gouvernement kura min n'o bɛna sigi sen kan karamɔgɔ daba tunkara a bɛna tile filanin kɛ sabu yanni nin dala sumusumuniw bɛ ban karamɔgɔ daba tunkara ni ka taa maaw lamɛn u fɛla ko ye fɛn minnu ye janko mankan misɛnnin min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ta ka bɔ yen cɛkɔrɔba n'o ye ibrahim bubakari keyita ye ale bɛ se ka da ka sunɔgɔ lafiya kɔnɔna la a ko o tuma waatinin na kɛ fɔlɔ min kɔni ye sumayila sise honorable ale y'a ka da yɛlɛ ka ban ale min ye fsd o ɲɛmaaba ye sumayila ko k'a labɛnnen don su a labɛnnen don tile Mm. karamɔgɔ daba tunkara ni k'a ka dayɛlɛ bubu sise ye mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara min ye fasiri kɛ ba ye berema gindo a ko ko dala sumusumuni fɛn fɛn kɛra politikimaw fɛ bɛɛ ko mm. bubu sise nali diyar'u ye mm-hmm. ah. oh, maa si m'a fɔ k'a ma diya u ye oh, o tɛ dɔ ye o ye belebele o tɛ dɔ ye o ye belebele ah, o ye dɔ ye dɛ n'u tun ye fiyaya la a kana ɲinɛ diinɛmɔgɔw kɔ o fana ye tiɲɛ a kana ɲinɛ diinɛmɔgɔw kɔ wa karamɔgɔ ni ne ye bubu ye mm-hmm. Jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ n b'a bɛɛ maa don gouvernement la o na caya sa dɛ aa o na caya sa n'i y'a bɛɛ don a la mankan banna ayi o fɛn tɛ o c'est à dire que jamana in maa mago bɛ se maa ma maa ni maa koloma don k'a jɛlen don a k'olu de wele n'i y'a di ne ma minisiriso min bɛ diinɛ ko kunna u ka mamudu diko ta yen o fana tiɲɛ a bɛ se ka kɛ mamudu diko il est ministre i ka kuma ye tiɲɛ où est le problème a bɛ se ka kɛ naamu karamɔgɔ daba tunkara min ye berema gindo berema ko nin dalasumusumuni baro kɔni bɛ senna an bɛ waati min na ko bi min ye jamanakuntigi ka jɛrɛjɛkulu n'o ye epm ye cofop ale ni fsd o tuma min ye an ka jamana ye k'a bɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔnin dɔɔnin kunnafoni filɛ an ye min bɔ le pays kɔnɔ gindo kɛ ale ka sɛbɛnni don jibison contrôle tɛ sara an ka premier min An ka sɔrɔ ka segin ka na. O bɛ bɛn.
Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera Bamako. Kafo Jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye.
Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Daba Tunkara, anhan, n'i ye dunankɛ tenbaraba ye, an, don dɔ i b'a tɔnbaraba ye, siga t'o la, o b'a la cogo bɛ di Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Le Jour tile nin y'a bɔli ko siɲɛ kɛmɛ fila bi wɔɔrɔ ani saba ye i k'a dɔn sɛbɛnnikɛba Zana Kulubali a ko Bakari Togola Bakari Togola kunun ko Bakari Togola bi Bakari Togola Bakari Togola min n'a tɛ falen hali dɔgɔkun jan tɛmɛnen a bɛ ziiri da ni ayiwa k'u y'u da la Bubeyi nɔfɛ a b'a la ko Bubeyi ma ko olu tɛ Bubeyi kɔ bilen koyi olu b'a ɲɛ Bubeyi bɔlen filɛ nin ye Bakari Togola ko a bɛ to a yɛrɛ la o a ko Bakari Togola a binakɛ den hmm. a yɛrɛ ye min da ka t'o kɛ diyagoya comptable ye i k'a dɔn miliyari mugan sefa wari sɔmi kɛlen don k'a fɔ Bakari Togola n'a binakɛ den i k'a dɔn o kɛlen bɛ ka jamana wari k'a ŋanamu miliyari mugan a ko min ye Zana Kulubali ye a ko olu ka nin sɛbɛn in kun delila ka kuma in fɔ a don u ma kalaturu kuma in kan nka Bakari Togola ani ayiwa a binakɛ denkɛ a yɛrɛ ye min da k'o kɛ comptable ye union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton i k'a dɔn ayiwa ni o kɛra bi min ye confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton o tɛ dɔwɛrɛ ye ah. min ye jamana kɔɔri sɛnɛnaw ye ani kɔɔri baarakɛlaw i k'a dɔn olu ka jɛrɛjɛkulu sefa wari miliyari mugan ah. o tɛ batara wari ye a k'u ye nin de ŋanamu ka bɔ sɛnɛkɛlaw wɔsi i k'a dɔn ani kɔɔri baarakɛla bɛɛ lajɛlen ah. jamana nin fantan jamana ye Bakari Togola kɔni i k'a dɔn mɛlɛkɛ ni mawutu don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin tɔn min filɛ nin ye a bɛ sigi tuma min hmm. caman kun ye kulekan bɔ sabula septembre kalo san 2019 i k'a dɔn u kun ye kulekan bɔ k'a jira k'a fɔ min ye awa jamana kɔnɔ procureur anti-corruption kiritigɛla min n'ale bɛ wulikajɔ la i k'a dɔn jama forobafɛn a ka se ka makaran u kun ye kulekan b'o la k'a fɔ u ka wulikajɔ kɛ office central de lutte contre l'enrichissement illicite u y'olu fana ladɔnniya k'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye mm. CMDT ani BNDA n'u ma janto yɛrɛ kɛ i k'a dɔn ayiwa wulikajɔ min bolodalen don Bakari Togola a n'a binani a binakɛ den fɛ i k'a dɔn jamana kɔni u b'a dakolondi k'a filenkolondi a ko nin communiqué in kɛra ayiwa sabula sɔmi kɛra k'a fɔ mm. min ye san 2007 ka na bila 2014 mm. Bakari Togola ani a binakɛ den u ye wari min bɔ kɛsu kɔnɔ sɛnɛkɛlaw kun a bɛ t'i jɔ sɛfa wari miliyari mugan bɔɲɔgɔnko la a ko nin sɛnɛkɛla minnu filɛ nin fantanw don hmm. minnu kɔni cɛsirilen bɛ u wɔsi hmm. i k'a dɔn maa dɔ de nana masumalen bɛ t'i da a kan ten k'a ŋanamu ah. k'a fɔ k'u bɛ jɛrɛjɛkulu la wa a bɛɛ ye Bakari Togola ye a ko sabula san 2014 hmm. i k'a dɔn collectif in ye wulikajɔ kɛ bureau du vérificateur général k'u ladɔnniya k'a fɔ n'u ma jateminɛ k'u ka fanfɛla in na i k'a dɔn fɛn o fɛn n'a bɛ bɔ CMDT la i k'a dɔn coopérative in kɔni i k'a dɔn olu ma tɔnɔ foyi sɔrɔ a la a b'i n'a fɔ u ka comptable n'o ye Bakari Togola ayiwa binakɛ den ye ale yɛrɛ de kɛra sababu ye k'o ta k'o kɛ comptable ye jaa jaa a tun kɛlen bɛ k'o bila baara de la dɔwɛrɛ tɛ ŋanamu ŋanamu ni sɔni kɔ a ko k'o b'i dɔn dɔɔni o a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛra bureau vérificateur fɛ siɲɛ wɔɔrɔ a bɛɛ lajɛlen senfɛ i k'a dɔn Bakari Togola a ka ŋanamu ŋanamu n'a ka wulikajɔ la a bɛ sin ka taa ko in dansira la ten. fasiribaa ko k'o bi dankan na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi i k'a dɔn ko in kɔni a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula sɔmi kɛlen don Bakari Togola hmm. k'a fɔ Bakari Togola kɔni ale yɛrɛ de ye ŋanamuŋanamu kɛbaa ye i k'a dɔn jigitigɛ kɛbaa don hmm. n'i y'a ta k'a lajɛ coopérative in yɛrɛ bɛ t'i jɔ fo maa maa ba wolonwula hmm. ani maa kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ la maa miliyɔn fila sɛnɛkɛlaw la kɔɔri sɛnɛkɛlaw la Mali kɔnɔ a ko Bakari Togola a kɛlen bɛ k'i da ninnu wɔsi de kan ŋami sɔmi kɔni kɛlen don nin san damadɔ in kɔnɔ oh. a ye wari min zalo zalo ka bɔ ayiwa min ye confédération in kɔnɔ oh. a bɛ se miliyari mugan sefa wari ma wa min y'a binakɛ den a y'o wajibiya de ka t'o sigi ah. k'o kɛ u ka comptable ye ni vérificateur général n'o kɔlila oh. a k'i k'a dɔn ko in bɛ dankan min na n'o ye kiritigɛlaw ye mm. olu kɔni tɛna dɛsɛ sabula olu ka wulikajɔ a n'olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔni daminɛna foyi den kelen tɛ se k'o bali min ye awa Ibrahim Bubakari Keyita ye foyi ma IBK yɛrɛ sɛgɛn ah. a taa b'a yɛrɛ k'a kɔrɔla fa nin ɲɔgɔnna maaw de la ɛ Ala ɛ Ala mun de bɛ maa dimi don go don han Bakari Togolaw n'a ɲanaw diɲɛ ko ko wulila jamana in kɔnɔ k'u ah. b'o fɛ hali sini u ye jagoya pati min sigi ATT a tɔgɔ di Mouvement citoyen a tun bɛ fo ka digo Ala kuma bɛɛ hakili bɛ stade Modibo Keyita la chaîne min don ATT kan na ninnu de sanu jɔlɔkɔ dila sanu jɔlɔkɔ dila ka taa don ATT kan na o su ma ko dugu ma jɛ ɛ ma a ka kumakan kelen bɛɛ hakili b'o la ko ATT ka di i b'a fɔ ko di ko di nɔnɔ kɔni bi o bɛ min
i bolo don a ɲɛ bɛ dɔn karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n bolo don naam le nouveau réveil haali fasirikɛbaa n'o ye Adama Kulubali unhun Adama Kulubali koo haut conseil islamique du Mali unhun Mamu Diko imam Mamu Diko k'a ka fanga banna sikei a koo a ye dɔ kɛ a ye dɔ kɛ imam Mamu Diko an tiɲɛ yɛrɛ-yɛrɛ la silamɛya yeelen k'a yanga an a y'a se kɛ o ye tiɲɛ ye a y'a se kɛ san tan o wasara kojugu karamɔgɔ Daba Tunkara Adama Kulubali a ko imam Mamu Diko a ka fanga banna jamana alisilamɛw ka jɛrɛjɛkuluba min bɛ n'o ye haut conseil islamique ale de tun y'o ɲɛmaaba ye tako kelen u ye danna kuraya kan tuguni tako filanan o tɛnkunna k'o ban sariya dun y'a jira k'a fɔ n'i ye mandat fila kɛ e tɛna ye bilen e kalafiliko la e na da ma Mamu Diko a senbɔcogo filɛ nin ye ala y'a kɛ e kalafili labɛnnen ye maa min tara ni k'o kɛ mamu diko nɔrɔbila ye o de kɛra sɛki usumani madani sirifu hayidara a b'a mɔkɛ nɔ na awɔ silamɛw ye wajibi seyidina ali wajibiya ko f'a ka k'u ka ɲɛmaa ye a bɛ mɔkɛ nɔ na karamɔgɔ daba tunkara min ye adama kulubali adama kulubali ko imam mamu diko jamatigi tun don imam mamu diko a tun lamɛnlen don wa imam mamu diko a ye nɔgɔ bɔ o kuma na k'a jira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na cɛba min taara ka bɔ a jɔyɔrɔ la premier ministriya la ale taa kun jɔnjɔn belebeleba ni imam mamu diko bɔla tɔɔ b'a dɛn a ko don min na alisilamɛw bɛ bɔ awirili kalo tile duuru min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ bɔli ko la maa minnu bɔra karamɔgɔ daba tunkara bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ dusu kun furugufurugu la unhun an tɔɔrɔla an sɛgɛnna unhun jamana tɛ ɲagami ka tɛmɛ nin kan unhun maa min b'a jubaju la jateminɛ la a don in kama un u y'a kɛ premier ministre kɔrɔ ye n'o ye Bube ye unhun o don in kama un min ye laɲini u y'a kɛ jamanakuntigi fɛ joona joona unhun jamanakuntigi i bolo ta ka bɔ Bube kan walima an na fɛn yira i la a unhun ma ɲa min kɔ e jamanakuntigi a y'a bolo bɔ Bube kan joona Bube kɔni ale taara ka bɔ yen pewu unhun a ko dankɔrɔba min ni fanga tun b'a la kunun n'a ye ntanan gosi maaw bɛ bɔ karangeda bɛɛ lajɛlen fɛ o dankɔrɔba in o de bɔra jɔyɔrɔ la bi ni ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a ko ni imam mamu diko a ka jɔyɔrɔ a ka fanga ko bannen wa fasirikɛbaa ko kunun k'a to alisilamɛw ka ɲɛmaa la n'a kɔni tun ye wele wele bila jamanadenw b'o wele jaabi a kɛcogo la nka bi a bɔlen min filɛ nin haut conseil la mamu diko a n'a yɛrɛ bila wele la jamanadenw ma tuguni wa a ko ko ɲininkali tɔ min bɛ yen a ko siga kɔni tɛ min na don dɔ tɛmɛna jamanakuntigi ale n'a ka gouvernement maaw o tuma u dɛsɛra ka sunɔgɔ bamakɔ yan ala ni imam mamu diko fɛ o tuma n'i ye jateminɛ kɛ alisilamɛw ka tɔnba min sigilen filɛ karamɔgɔ daba tunkara imam mamu diko ale kɔni kɛra président d'honneur ye o tuma min ye sɛki usumani madani sirifu hayidara alisilamɛw ka latigɛ bɛɛ lajɛlen de b'ale bolo san duuru kɔnɔ a ko mamu diko ale ni ɲɔrɔ sirifukɛ yalima ɲininkali don yalima u bɛna fara ɲɔgɔn kan wa ni ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛfɛ a a ɲɔrɔ sirifukɛ mamu diko usumani madani sirifu hayidara nin bɛɛ ye kulu kelen nin nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kaban nka fasirikɛbaa bɛ min nɔfɛ haut conseil yɛrɛ kɔfɛ dɛ ɲɔrɔ sirifukɛ ni mamu diko k'olu fila bɛna kɛ uu ka u ka jɛrɛjɛkulu baarakɛbaaw ye kɛrɛfɛ min tɛ haut conseil wa ayi n y'o de f'i ye o o tɛ banna pewu ala k'o kɛ mamu diko ye kuma min fɔ a don kɛnɛ in kan i k'a dɔn o bɛ maa hakili sigi o ye tiɲɛ kuma in ka di karamɔgɔ daba tunkara min o siran n'o ɲɛsiran n'o jatigɛ min bɛ malidenw na k'a fɔ ko mamu diko bɔlen haut conseil la ani ɲɔrɔ sirifukɛ u na t'u damana jɛrɛjɛkulu sigi n'u yɛrɛ ye aaa a ko ko kamanagan bɛ an na n'o tɛ n'a bɔr'o la n'u bɛɛ lajɛlen jɛra ni k'u da don buru kelen na k'a fiyɛ ɲɔgɔn fɛ a karamɔgɔ daba tunkara ni ka kɛ jamakulu kelen ye alisilamɛw mago bɛ fɛn o fɛn na ni k'o baara ɲini k'o lase alisilamɛw ma janko min ye jamana in ye k'a la lafiya karamɔgɔ daba tunkara a ko siga kɔni tɛ min na dɔ bɛ fara mamu diko a ka yanga baaraw kan min ye usumani madani serifu hayidara ye maa kura don ɲɛmaya kunna nka n'i ye jateminɛ kɛ kabini haut conseil sigira a bɛ jɛrɛjɛkulu kɔnɔna la o tuma alisilamɛ tɔn ɲɛmaa belebele don an ka jamana in kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ sa ko dannaya ni bonya belebele o bɛ a kan serifukɛ ni mamu diko n'u jɛra ni k'u hakili kɛ kelen ye karamɔgɔ daba tunkara ni ka fara jamana ɲɛmaaw ta kan gɛlɛya o gɛlɛya bɛ an ka jamana in kan bi a gɛlɛya bɛ wuli ka bɔ yen kunnafoni filɛ an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ adama kulubali ale ka sɛbɛnni don bɔjaba tɛ n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la revanche i y'a ta ca i n'a bila ca wa i k'a dɔn ayiwa min ye bamakɔ y'a gɛlɛyara gɛlɛya tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn muso muso dɔw bɛ yen ah. olu yɛrɛ laban kɛra so kule yɛrɛ de ye i k'a dɔn bɔsin digi la ni muso in a tɔgɔ de ko aminata kuma ah. aminata kuma a bɛ san bi duuru bɔɲɔgɔnko bɔ a n'a denmuso dɔkɔrɛ siribe ah. dɔkɔrɛ siribe san mugan ninnu kɔni u bɛ bɔ bankɔni de la komini 1 na ni muso fila in i k'a dɔn son don sabula polisiso caman i k'a dɔn u ka kuma fɔra yen a ko dimanche don marisikalo tile bi saba ni kelen muso fila in dara ɲɔgɔn na i k'a dɔn bulukasunbugu dɔgɔfiyɛ kɔnɔ mm. bazɛnfeerela dɔ bɛ yen i k'a dɔn sinna k'u kari ka don ten ɔ u bɛ n'u bɛ don den kelen kelen b'u bɛɛ lajɛlen bolo wa min ye manaso belebele i k'a dɔn datugulen don o fana b'u bolo ɔ n'u donna i k'a dɔn u ka ŋanamu ŋanamu u bɛ sin k'u tila fila ye ten kelen bɛ sin k'i ɲɛsin ka bazɛn caman cɛcɛ ka t'o da ɲɔgɔn kan i k'a dɔn awa bazɛntigi nin ye joli nin ye joli o tɛrɛmɛli jijalen daminɛ ni ɲɛ sa mm. ɔ tɔ kelen dɔ in kɔni bɛ to k'a jigijigi so kɔnɔ ɔ n'o y'a ka so fa tuma min o bɛ taa kɛrɛda fɛ tɔ kelen dɔ fana bɛna k'a kɛ n'a fɔ ale bɛna tɛrɛmɛli kɛ ɔ i k'a dɔn bazɛntigi ni min bɛ wariko kuma na bitigitigi ni min bɛ wariko kuma na a ɲɛ b'o de la tɔ kelen dɔ in kɔni b'a ta kɛ salo salo ye a ko o toro ni na u fila bɛɛ lajɛlen kɔni u ka so u ka so u ka manaso ninnu fa tewu so falen kɔ tuma min sa u y'a kɛ n'a fɔ e ni u ma bɛn wariko la olu b'u yɛrɛ ta u y'u yɛrɛ ta u bɔ bazɛnfeerela sinna ka sɔmi ten k'a ye k'a fɔ bazɛn dɔw tun y'a e ko a nana hakili la k'a fɔ ninnu ma taa n'a ye a bolila ka b'u nɔfɛ o y'a sɔrɔ yɔrɔ ma janya musow musow musow a y'a jɔ a y'a jɔ a ye so dayɛlɛ a kɛra cogo di ee an k'an ka so dayɛlɛ mun na paraw i k'a dɔn sinna ka so kelen dayɛlɛ ka t'a sɔrɔ falen don tewu a ka bazɛn pisi pisi caman na hɔrɔni bɛɛ ah. i k'a dɔn jama nana ɲininkali kɛ kelen siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba ah. maa bɛna kelen kelen fila fila aa ah, adamaden nana caya sa aa dɔw kɔni olu funteni na jamana bɛ danga min na mɔɔw dusukun man ɲi i k'a dɔn dɔw yɛrɛ kɔni ko ayi u bɛ jeni de koyi an ka ninnu di fo k'u faa i n'a fɔ denw b'u kɔ la ni maa min girinna k'i bɛ bolokuruɲɛ kelen k'u la u bɛ sin ka den ta k'o ɲɛsin i ma ɔ yɔrɔ den mana ɲɛsin i ma i laban i fari bɛ faa o den hinɛ b'i minɛ o maa man kegu ye o n'i k'i bɛ bolokuru k'i b'a dɛsɛ a bɛ sin ka den bɔ a kɔ la ten k'o don i n'a cɛ ten O tigi bi o fari bɛ faa o b'a to yen u tora o la sa i k'a dɔn maa ŋaniya ɲumantigi dɔw bɛ yen olu kɔni ko a ma se nin na a ye polisiw wele a kana a yɛrɛ da don kuma na a ye ninnu don ye hali den minnu b'u kɔ la a y'u to o kama fasiriba ko a ko ko bamakɔ bilama i k'a dɔn mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la sabula son ni a bɔ binkannikɛla i k'a dɔn cɛw dɔrɔn tɛ koyi muso ŋanamuŋanamu de ka ca bamakɔ bi ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye naamu an ye min zalo ka bɔ la revanche kɔnɔ a ka bi bɔli la notre voix unhun karamɔgɔ Daba Tunkara mouvement Mali tout court anhan min ye lajɛ belebele k'a y'o boloda Gundam unhun président n'o ye Ibrahima Diawara unhun karamɔgɔ Daba Tunkara e Gundamkaw y'a ta ni k'a k'u ka duguden ye unhun k'a sababu kɛ a ye hakilina ɲuman min sɔrɔ nin tɔn in kɔnɔ unhun ni ka wulikajɔ kɛ Malidenw bɛɛ lajɛlen k'an kala ɲɔɔn na unhun sabu jamana in a bɛ bunna ko min na an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tunkara sigi man ka kɛ ka ɲɛmaa kelen lajɛ e ne an bɛɛ lajɛlen an k'an jeniyɔrɔ fili jamana a ɲɛta ko la min ye Ibrahima Diawara ale kɔni y'a jira k'a fɔ Damangile o kuma a y'a jira k'a fɔ jago baaraw ale ni entreprise baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ a ko ko dɔ kuma sera sa jamana in kɔnɔ sabu jamana in a bɛ ka bɔsi bɔsi cogo min na n'an m'an tɔgɔ dɔn fɛn tɛna ye an bolo kɔnɔ koyi o kuma an ka fara ɲɔgɔn kan joona joona maa minnu bɛ jamana kunna wo maa minnu ye dugutigiw ye minnu yɛrɛ da tɛ ko la wo o kuma an ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye maa min bɛ se ka min kɛ karamɔgɔ daba tunkara an k'an bolo di ɲɔgɔn ma salon kɛlɛ ni ɲinan kɛlɛ n'an y'a fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ in tɛ ban fiyewu a ko an k'an dusu faga an ka kɔrɔlenw bila an ka mali kura lajɛ Ibrahima Diawara a ka mali tout court karamɔgɔ daba tunkara Baɲagara a ye lajɛ belebeleba boloda o kɛra sanga ye ale ni daraja o kuma a y'a ye k'a fɔ a ko in a ka walankata a ka taa an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo la o kuma a taara n'a ye Gundam Gundamu dugutigilakaw diinɛ ɲɛmaaw o kuma a y'u bɛɛ lajɛlen wele ka sigi kɛnɛ kelen kan wa maa min yɛrɛ ye nin laɲini bolo da o de ye Abdoul Majid El Nasser u k'a ma ko Nasser o kuma ale de kɔni ye nin baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn min ye Ibrahima Diawara Damangile a sigilen o kuma min ye Gundamkaw ka taamaseere ye o min ye o tiriban ye u y'o don a kuma a yɛrɛ wulila ni k'a jɔ ka kuma a ko n badenw n sinjiw ne bɛ aw cɛla bi fila tɛ kelen dɔrɔn don o de ye mali ko ye mali a bɛ dakun min na bi o kuma an k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo maa minnu bɛ furugufurugu ni kɛlɛ la a ye ji ka ka to n'a ka sabali min ye an ka jamana ye a mago b'a den bɛɛ lajɛlen la o kuma ne kɔni nakun ye min ye sabu ne ye Baɲagaraka ye o kuma n nana ka na ɲɛfɔli kɛ aw ye an k'a lajɛ an ka sabali o tuma an ka kɛlɛ an k'a bila maa minnu bɛ puruti puruti la n'u kɛlen bɛ ka marifa ta jamana in kama a y'a lajɛ dɔ wɛrɛ tɛ an badenw n'an sinjiw de don dunan wɛrɛ tɛ an ka jamana in kɔnɔ bɛɛ ka kuma i ka maa fɛ an k'a lajɛ an ka jamana in lajɛ o tuma an ka jamana in bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ o tuma min ye Ibrahima Jawara a ka nin kumakan duman in karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye bɛɛ lajɛlen a wula de taara maaw kɔni y'a lajɛ k'a lajɛ fo k' fo ka u dabali ban sabu ni ka bɔ Banjagara ka na ni ɲɔgɔnna kuma belebeleba fɔ olu cɛla la a ma siran a ma tamaki o tuma min kɔni u y'a jira k'a fɔ Ibrahima Jawara an dar'i la wa an ye dugukolo kelen yɛrɛ d'i ma i ka na so jɔ i ka kɛ sigibaa ye an kɛrɛfɛ min ye Gundamkaw ye u ko tiɲɛ yɛrɛ la hakilina ɲuman min filɛ i la o tuma a ka di an ye i ka to an kɛrɛfɛ o tuma janko an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi Maliko tɔ a bɛ se ka sannayɛlɛ cogo min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ Notre Voie kɔnɔna la a ka bi bɔli don Bon jabate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan Bura Pele labɛnnen don ka ban farikoloɲɛnajɛ a bɛ suwan de da kan sisan sisan i k'a dɔn min kɔni ye ayiwa Liga ye anw kɔni ka championya i k'a dɔn sɛbɛntiyara ka ban Bura Pele nkalon wa o banna Messi a banna Messi balɔntannaw ka nabi ɲuman Ayiwa a banna o san wɛrɛ saison na ɛ Zidane bɛ yen ni Zidane y'a labɛn ka o makɔnɔ Zidane ka telu laban bɛ se a kɔ la o a ma dusukasi min ye balɔntan la a bɛ n'o de ye san wɛrɛ tɛ jan dɛ Real ko banna pewu ee san wɛrɛ cɛ in fɛɛrɛtigi don dɛ san wɛrɛ k'u bɛ deuxième division de la u taara Real taara deuxième division na tɛ ja sigiti e banna Aa nin ye kojugu ye Bon Jabate i k'a dɔn Tezara an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Ali i k'a dɔn Tezara te 1 min n'a 1 bɛ sanfɛlaɲɔ ye jamana kɔnɔ o don a ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni k'a nɛnɛ n'i y'a nɛnɛ bɛɛ aa i k'a dɔn i ti bɔ a kan o ye tiɲɛ ye Djiby ale bolo tun be nɛgɛ la i k'a dɔn Buwa Jabate Daba Tunkara min ye surafana tuma bi su in na segin be kɛ nin gafe 1 kan nɛgɛ ɲɛ mugan sini sɔgɔma anhan inchallah an bɛ ye kɛnɛ kan sɛbɛn kura be bɔ k'olu lakali Ali wa salam
Ayiwa yanni an ma kɔ don ɲɔgɔn na nin ye laseli kelen min bɔra an ka ɲɛmaayaso la mawuludu ale kumu kɔnɔna la groupe Silsilatu Kadiriyatu Al Asaniya kalifa Mohamed Sise ko k'a da u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'olu kɛlen don ka tile kelen waajuli belebele boloda a bɛ boloda kalo in tile mugan ni wolonwula nɛgɛ kaɲa kɔnɔntɔn waati Sangarebugu pɔnpi tɛrɛn na o tuma k'u kɛmɛ ka wele bila alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma maa si kana to kɔ olu ka nin tile kelen waajuli kɛnɛ belebeleba min bɛna sigi kabini nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn fo ka taa bila fitirima gɛn o waati la faamuyali ko ɲuman o dan bɛ nin laseli kan Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Salam ba la balimaw a balimakɛ Baɲamɛ Sila Bulukasunbugu Montana kare an bɛ kuma bana minnu kan u fura bɛ